Ife a Lahiri Kay TV timabweretsa ma pologalamu osiyana siyana zochitika zosiyana siyana mmalawi muno chomwe tingakupempheni onerani video iyi mpaka kumapeto osaiwala kupanga share komanso subscribe pano pa Lahiri Kay TV kuchimake kwa nkhani ndi ma pologalamu osiyana siyana mukafuna kuti muziwe umboni zoonadi zeni zeni fikani pano pa Lahiri Kay TV.
pamene pathere mcp gawo number 1 ndi imfa ya ndege gawo number 2 kubutchala ku uk pogula fetereza gawo number 3 ku romania ku filling station fetereza ku pharmacy fetereza chimanga kubedwa mu admarc ma truck kumene analowera sadziwika gawo number 5 ambiri amene adapalamula kudachitika ma scandal ku admarc ku housing ku ministry of finance mu ndi zinthu zambiri anthu ake adali ndi mipando em- ambiri ndi ma mp lero Kodi nkhani zonse zikavumbuluka mcp ikhala moyo? Mchifukwa tinena ndidati a Chakwera posankha leader of opposition ku parliament asatenge anthu otchuka chifukwa anthu odziwikawa, otchukawa ali m'milandu. Atenge anthu amene sadziwika anali kutali amene samawelengeledwa. mipando ija ikhalitsa ku parliament ndi ina yotero koma akamatengera kuti awa anali otchuka mu ulamuliro wa achakwera nduna zikuluzikulu powatengera dzina otchuka awatchukitsanso powachotsetsa m'mipando muja chifukwa choti milandu imene izibwera izikhudza anthuwa ndipo alowa mndende kodi munthu akhala ali ku ndende amapitanso ku parliament kapena ngati ayi ndiye tivotanso madera amene aja kuvotedwenso nchiyambi chabe chachitholachi Ralph kasambala sanaphedwe ndi hule ayi sanapite ndi hule ku loji ayi adamupha ndikukamusiya ku loji nkumanena kuti waphedwera kunoko. Post mortem mmene aphedwera Ralph Kasambala siidziwika, iyi yochita kufinya nkupanga suffocate kufa chifukwa ndi amene anali mlangizi wa Chilima pa nkhani za malamulo. Utha kuchoka nkukapanga alliance ndi wina bwinobwino. Ndiye eti Ralph Kasambala kuti uyu akamachokera ku north korea apita ku maliro nde tiononga ndege chilima uja tiphera mu ndegewo ndinayankhula mawu odiyo yaitali imene idazungulira kwambiri chilima adaphedwera zimene nayankhula mmene muja zija ndi zimene zikutuluka lero chimodzimodzi mudabisala wanthu mndege ndi amene anapha achina chilima aja ndi anthu ena aja chifukwa amadzionera kuti tikangopha ka lafu kasambala uyuyu ndi best friend wake chilima apita ku maliro mu zivute zitani komanso kumayenekera kupita anthu a boma monga chimwendo banda mu unduna wake minister of homeland Chimwendo Banda adali pa list yokwera ndege yoti apite ku Nkhatabe ku maliro. Koma ali mu njira adawauza kuti musakwere ndege yadzadza. Pamene mu ndege muli anthu 9 mumakwera anthu 18. Uyu adawauza Chimwendo Banda kuti asakakwere ndege yadzadza ndi amene akudziwa mafilimu onse a kaphedwe ka anthu kuti Chilima anafa bwanji ndi anthu ena aja 8. ndi nkhani zazitali ma zonse zivumbuluzika ndi a- mu- muyembekezere kunena kuti iye ayi zikuchitika chifukwa cha zandale iye akuti zandale inde kaya zidachitikanso chifukwa cha zandale zandale ndi zandale amene angadzaweruze zeni ndani ndi mundale momwemo zizidzeranso momwemo chifukwa mphamvu zija adali nazo zija zandale zija lero zili ndi anthu ena ena azigwiritsanso ntchito kufufuza zimene andale ena adachita zachipongwe bomatu limagwa chifukwa cha anthu andale kachitidwe ka zinthu boma limatha kuoda zinthu kunja nkubwera mdziko koma mu dzina la munthu kumene kuja kuli kuba kosaonekera nde zikamayamba kuvumbuluka kumanena kuti inu apa munaoda mafuta inu apa muna- munapatsidwa mafuta aulere kuchokera ku drc komanso sadali aulere a chakwera adasinthanitsa asilikali ndi mafuta iwowa nkutenga mafuta 31 million liters Iwowa nkupereka asilikali ku dziko la drc kuti azigwira ntchito yothana ndi gulu la M23. Koma mafuta aja atabwera mu dziko la Malawi sanabwere ngati akupita ku boma ayi. Anabwera mu dzina la a Chakwera. Nde a Chakwera aja nkugulitsa boma kapena atagulitsidwa ndalama adatenga iwowa anachita ngati achita business pogwiritsa ntchito katundu wa Malawi ndi force ya Malawi defence force kuitumiza ku dziko la, la drc nkupatsidwa mafuta koma mafuta aja mwini wake nkukhala kuti ndi a chakwerawo ndi chifukwa chake ana awo opezeka mabilioneya sadali president koma abambo awo zosokonekera zonena kuti Zikamachitika kwa anthu amene sadziwa china chilichonse, samva kapena sazilondoloza, azizimva ngati kuti ah nzandale nzandale. Eee azizimveka choncho kumene chifukwa adagwiritsa ntchitonso ndale, politics, mphamvu zimene alinazo powononga dziko. Nkhani ya mafutayo ndi imeneyoyo koma mafuta aja adabwera mu dzina la a Chakwera. Atagulitsidwa mafuta aja ndalama zidapita kwa a Chakwerawo chifukwa adabwera mu dzina lawo. Kubatu kuonera kuti akanakhalanso mu 5 years ina akanakhala ma trillionaires. ndichifukwa agula nyumba ku kuchanu ku dubai ku uk ku america agulagula zinyumba mu south africa momwemo agulagula zinyumba madobadoba ena agulanso zinyumba koma izi sitiziona ndiye tikapanga focus kwambiri pa zinthu zoti sizingatipindulire sitidziwa china chilichonse tidzingochita focus udani wa chipani umene tili nawo kodi awa aonongaononga bwanji achoka